anthu kwambiri ku Malawi chifukwa tilibe ma alternatives ochuluka in terms of transportation eti tilibe ma alternatives em makamaka ma public transport ndiye zimatipanga affect directly any slight change imatipanga affect koma monga ne- mmene ndinanenera kuti kukwera mtengo kwa mafuta ukuku ndikosiyana ndi kukwera mtengo Kwina komwe kumachitika kukwera mtengo ukuku ndi kwa zifukwa zomwe sizikukhuzana ndi Malawi. Ndi zifukwa za kunja ma external shocks makamaka nkhondo ya ku Middle East ya ku Iran. Ena a mukuyesa kufanizira ndi Ukraine Russia war. Iyayi iyi sizikugwirizananso ndi Ukraine Russia war. Iyi ndi directly ku Middle East ku mafutako kumene kumadutsira mafutako. mwamvesa eti ndiye zimene zachitika ndi zonena kuti chifukwa choti kumene kuchu- kodutsira mafutako kwatsekedwa production yachepa chifukwa choti kuli nkhondo sikuli safe kumene kuli mafuta demand yakhala very high mwaona eti ngakhale dim- eh, ma- ma- mafuta sakuchokera kuja ya koma chifukwa kuti kujako kwatsekeka konse kwatsalaku demand yakhala very high Ndiye when the demand is high, mitengo imakwera chifukwa ochifuna chinthuchi achuluka ndiye amakweza mitengo. Tinakamba zoti ku Nigeria kuli a Dangote refineries anamanga ma refineries kupanga mafuta ma million ma million barrels of mafuta chaka uh, pa tsiku. Eti? Koma Nigeria tu mafutaso akwera mtengo. Akwera kwabasi so chiyambireni nkhondo 65% mtengo kukwera mafuta. Ah inu mu Nigeria mesa mukupanga mafuta mukupanga produce muzaona kuti akugulitsa ku ku ma neighbors onse mafuta aja akupita. Eti demand yakwera ku America akupanga mafuta. Donald Trump ngati mwamvetsera speech yake wanena ndithu ku America eh, kuti sa ku America iwo they don't need mafuta aku Strait of Hormuz akupanga mafuta akutenganso ena ochoka ku Venezuela yet anthu akudandaula ku America gas prices mitengo pa pampu yafika 4 dollars above 4 dollars 4 dollars ku America why mesa mafuta mukupanga noka global demand yakwera ndi global demand yakwera otsala amene ali ndi mafuta aja they have no choice koma kukwezaso mitengo ya so izizi zikutikhuza kumalawi ndipemphe amalawi kuti tiyeni tikhale limodzi kumalawi tili ndi vuto eti kuti timasiyana kwambiri zipani ndiye ife munamva akunena kuti malawi siyoifera Hey, eh, malawi tili, tilibe patriotism eti tilibe eh, we are not that patriotic Timakhala patriotic ku chipani chokha osati ku dziko that's a problem yomwe tili nayo ku Malawi eh, we are patriotic to chipani not to the country ndiye olo itakhala kuti ndi nkhondo yoti Malawi kukamenya otsutsa boma sakamenya nawo otsutsa boma akwera inayo eh akwera inayo dziko linalo because we are not patriotic to the country right? so any suffering we, we, we cannot endure even slight suffering koma kuti muzaone kuti maiko amene amachita bwino maiko amene timasilira maiko amene timakambakamba singapore china america maiko amene tina- timakambakambacha kuti afike pamene ali anali ndi anthu amene adawafera hey. adali ndi anthu amene ada adawafera maiko amene aja ndikukamba za maiko let's go to the smallest unit family mafamily amene akuchita bwino padakali pano amene ali ndi ndalama generational wealth ana akabadwa kumeneko zidzukulu zonse sizasauka angobadwira mu ndalama muzafufuze bwinobwino muzapeza kuti kwa makolo awo ma ancestors awo azigogo awo alipo amene adayifera business imeneyi alipo amene adachifera chuma chimenechi alipo amene adayamba kuchivutikira chuma chimenechi ku malawi padakali pano we need zinthu ngati zimenezozo eh, ndimaona anthu ena amalemba ma jokes pa social media pa kumanena kuti ife agogo athu sanatisiyire china chilichonse agogo athu anzawo amene amagula maplot in town mu iwo anali busy kupanga zakuti ife agogo athu those are funny but they are very intelligent intelligent observations eh kunena kuti because agogo athu sanatifere ifeyo that's why we are here we are the first ones now eh? eh we are the first ones to buy a plot in town Ma agogo athu basi adali anangokhala kumidzi basi sanafune zoti azasake malo en that's the idea kumeneko nkuyifera Malawi so chimodzimodzi we need to build Malawi we need to build Malawi we need more people um azigogowa sadapange ife is our time now let's tifere Malawi tipange zokonda mbendera tifere Malawi um I know monga ndanenera kuti za mafuta ziwapweteka anthu kwambiri ziwapweteka anthu kwambiri nyengo ya Easter em I hope ndimamvetsera speech ya Donald Trump walankhula a few hours ago akuti the next few weeks kaya two weeks amalizisa nkhondoyi and akupanga bomb ndinakuuzani dzulo kuti ndege zima B52 bombers zauluka ku Iran kwa nthawi yoyamba Muone video imeneyi this was a weapons depot akutero ku Isfahan Isfahan ku Iran akuti depot imeneyi kunali zima ammunitions zapangidwa bomb ndege za America zikugwa ndithu ziku- ziku- zikugwetsa mabomba ndithu kumeneko and Ndizo koyamba chiyambireni nkhondoyi, 31 days yonse, ndege zimenezi kuti zilowe mu, mu Iran, ziwuluke mu Iran. Eh, ina yatera ku UK base, ku UK airport, eh, itachokera kumene kuku, akuti itachita emergency landing dzulo. Yeah, all in all, what I'm trying to say is kuti um, update ndiyonena kuti nkhondoyi itha kutha in the next two weeks. I hope siipanga escalate kuonongabe zinthu za mafuta koma itati yatha in the next 2 weeks tiona ma global oil prices akuyambaso kutsika and ku malawiso atsika chifukwa izizi nzosiyana ndi za mmbuyomu zoti kwacha yagwa ee chanchani dollar chanchani eeh izizi ndi za nkhondo zikachitika zoterezi kukweza mafuta amatsikaso yeah so um lets hope for that lets hope for that. President wa Iran walemba kalata, open letter, kuwapanga address ma Americans and open letter imeneyo ukayimvetsa language yake yayambano ndithu kukamba ngati kuti akudandaula sopano kuti ife ndife victims ife sitinapange attack ife sitinayambise nkhondoyi Eh, we are being forced to do this um, ayambano ndithu kupanga kuonetsa kuti eh, yeah so all in all militarily Iran siingawine, ndinanena zimenezi, militarily. Iran siingawine kwa America, militarily, komano ma optics a nkhondoyi, eti, Iran ikuwina pa social media, ma optics, kaonekedwe ka nkhondoka, eti, ndi Strait of Hormuz kupanga shock global markets, Trump kukhala pressure, under pressure. So pressure imene ikuonesa Trump ali nayo chifukwa cha opposition, ma nato, Trump kuyamba kulankhula zoti nato basi ndituluka mu nato, eh tithandizeni Strait of Hormuz, ma optics amenewawa akuonetsa kuti Iran yapambana pa nkhondoyi. Komano militarily Iran yaluza kwabasi eti Hey, navy yaonongeka atsogoleri aphedwa mabarracks infrastructure chani zaonongedwa eti so the tr- nkhondo ikatha muzaonano chilungamo cheni chachoti hey, america ndi simasewera bwana muzaona eh, that's why ndinanena kuti eh, i hope sizipanga escalate and i hope they can find peace mwansanga ndine nester the black teacher tsiku labwino